Amina
kunun i ye to min tobi tellement to in diyara walayi ne y'a dun fo ka n dɛsɛ ka wuli ne tɛ mɔgɔ tɛ fɔ ɲɛna ne bɛ mun fɔ a ɲɛna kunun to in n'a y'a sɔrɔ fatumata de tun bolonɔ don ne tun bɛ kuma o la nka e kɔni ta ye k'i muso sukaro dɔrɔn k'o sukaro zayidu e ta ye kɛlɛtigɛkan ye koyi walahi amina bɛ se tobili la o ye n dabɔ a ka baro la fanta yɛrɛ fɛnɛ ta ye k'a kɛ yankadi ye a bɛ ka mɛn dɛ a tɛna kɛ a bɛ k'a ka cimisɛnnin dɔw ɲɛnabɔ a senfɛ

e kɔni ni ce k'i ka kɛnɛ kɛ e tɛ nin dɔn kɔkɛ an ba ye musɔrɔ dɔ di yan n natɔ la o cogo ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ de k'an b'a fo tiɲɛ yɛrɛ la nin ɲɛna yɛrɛ de i bɛ musokɔrɔba fo an ye a b'a mɛn amina a ko a ba ye musɔrɔ di dɛ
ala ka dugawu minɛ ne bɛ na so kɔnɔ a fana kun famana ka taa bɔ a ba la furumuso danbe de ye nin ye cɛla kan ka diya ka tɛmɛ faso de kan kuma dɔ la i ka fama i masaw ma a b'u hakili sigi n'i b'u dala don o don o ye tiɲɛ ye nka muso bɛɛ lajɛlen t'o faamuya dɛ aa ɛ muso ni ɲini yɔrɔ fila so tɛ kaburu don fatumata y'o de faamu a yira k'a fɔ ale ye san mugan kɛ a masaw kan kaban yan y'ale ka ɲɛnamaya laban yɔrɔ de a kan k'i sabati yan walasa a k'a denw lamɔ lamɔko ɲuman na tiɲɛ yɛrɛ la ni foli kan ka di mɔgɔ ma foli kan ka d'a fana ma
ne kɔrɔkɛ musɔrɔ in ka ɲi nɔ dɛ

aa nin ye don wɛrɛ dugujɛlen ne ka du kɔnɔ yan sa dɛ san tan ni kɔ muso min maralen bɛ ne bolo so kɔnɔ yan a tɛ taa so a tɛ so taga nege minɛ ne kɛlen kɔ ka sira d'o ma o k'ale ka taa bɔ a ba la o ba ko o sama musɔrɔ la ko ɲɛnamaya kɔnɔ ko maa tɛ kɛ bɛlɛ ye den n'a ba bɛ ɲɔgɔn ye bilen wa maa si ma kɛ ala ye k'a dɔn u tɛ ɲɔgɔn ye bilen wa o farala ala de la o y'o sama garisigɛ fɛn kelen min na ko n'o y'o ye k'o hakili na jigin ale la
eh, zayidu naamu nin ko in ɲɛnabɔ cogo ɲuman o bɛ e yɛrɛ de bolo
Ouf. musɔrɔ ye ne ka du ci fatumata Fatumata di yan e bɛna mun fɔ fatumata ye ale ma fɛn kɛ o
fatumata e taara mun sitanɛ de cɛ ka don n'a ye ne ka du kɔnɔ yan ko sitanɛ wa nɔgɔ de bɛ ne ka kuma in na fatumata i donna ni musɔrɔ min ye sisan n t'a fɛ ka musɔrɔ in ye bilen sabula musɔrɔ min bɛ fɛ ka fɛn wolo ne ka du kɔnɔ n ma sigi ni fɛn min ye i dɔgɔmuso de ko k'ale ni bɛ musɔrɔ in kan aa nin gɛlɛyara dɛ
ayiwa o tɛ baasi ye n'i ka kuma min

wa fa tɛ kuma don bɛɛ n kalenna ala la ala tɛ cɛ bɛɛ sɔn a muso la ala ye ne sɔn furumuso la n b'a fɔ de ala ka fɛn bɔ furumuso in na fɛn min ka fisa ne n'a fila bɛɛ ye amina i ye dusu suma min di ne ka du ma bi ala k'a sara i ye amina i bɛ se ka taa
zayidu fatumata ɲɔgɔn ka dɔgɔ n'i ye nin kɛ mɔgɔ dɔ ye hali ni du in bɛ ci walahi a tɛ lankana in di
ne bɛ na ɛɛ n kan ka taa bɔ n teri la musɔrɔ in diko ɲuman e na s'a kɛcogo la i ka kɔɲɔmuso ye

i bɛ taa sɔrɔ a n'e bɛnbaga de don n tɛ fɛ denmuso kelen ka na ne fɛ yen nɔ n ka du kɔnɔ k'a sɔrɔ a n'a furucɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ i tulo bɛ n na. awɔ n y'a mɛn
ne furu ni ne kanu kabi don min na ne somɔgɔw ye ne sen ko ka ne di e ma ni jogo min bɛ ne la e kan k'o dɔn ne la dɛ amina fa n'i y'a ye amina ye nin kɛ a ye nin y'a yɛrɛ de la fili de y'a sɔrɔ. wa denmisɛnniya fɛnɛ don ne bɛ fara amina kan ka yafa deli i fɛ furuɲɔgɔnya la i ka yafa a ma ala n'a kira kama
o tuma e tɛ kan gɛlɛn da amina ya fo ka taa fo dugukolo meleke la n tɛ fɛ n ka nin ɲɔgɔn ye kuma tɛ n tulo ka don a la n'a bɛ na n ka du kɔnɔ don min na a n'a furucɛ ka na
n y'i ka kuma faamu anw de jo t'a la ne bolo fila bɛ kɔ ye amina fa ka yafa a ma ala ni kira kama
ne yafalen don i ma i sigi i bɛ se ka taa nka i k'i bolo lateliya n burankɛ ko k'a bɛna tile n fɛ yan nɔ bi

N ko ten baasi t'a la. E ko nin y'a bancinin ye? N t'a bancinin ye kɛ. E y'a ye?
Ne y'a ye a nana so kɔnɔ fɛn bɛɛ.
Ok n y'a faamu. N'i ko ten.
O yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ. I b'a dɔn n bɛ fɛ ka Batuma ka ko kɛ sɛbɛ de ye wa? Ee Balawu. Awɔ.
ka batuma ko kɛ sɛbɛ ee il est temps que n k'a kɛ sɛbɛ ye parce que batuma ye mɔgɔ min ye ne nana sigi k'a lajɛ mɔgɔ min mɔgɔ ladamunen don fana a ka a ka éducation ɲɛna trop a maralen don n ye manamana ko façon bɛɛ ta k'a ɲɛsin a ma a si ma se ka ɲɛ

ale nana so kɔnɔ yan k'a sɔrɔ ne t'a kalama k'i dimina ale kɔrɔ kosɛbɛ a ye kuma in fɔ ne ɲɛna ne kama ko baasi tɛ n ko mɛ na n ko n yɛrɛ ni sira sɔrɔ ko n bɛna bɔ i la yan n teri nin ye denmisɛnniya de ye jogo tɛ fili y'a sɔrɔ n'o tɛ a mɛnna yɛrɛ a mɔna ne bolo kɔnɔ n ka mara kɔnɔ maa don n b'a dɔn kojugu ɔ komi a n'a denmuso yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ɔ ne k'a ma n ko baasi t'a la ɔ a ye fili kɛ n ko an kan'a fɔ ko an bɛ jalaki in sama ka taa yɔrɔ la denmisɛnnin don I y'a ye? n bɛna ka na o kuma de ɲɛf'i ɲɛna n k'i k'i bolo da i dusu kan ɔ nin kɔni ye denmisɛnninya o de ye o tɛ fili tɛ
ne ne kaja yɛrɛ bɔra nin kuma in na dutigi man ka kɛ du kɔnɔ i b'a fɔ ko saga mɔnɛ n'i ye ko to denmisɛnnin bolo ko denmisɛnninya denmisɛnninya a laban bɛ kɛ jogo ye i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ nka hali bi anw de b'i deli i k'i bolo da i dusu kan i y'i ka kɛta kɛ wa i y'i jɔyɔrɔ fa ɛɛ an ka nin ko bila ta yɔyi sabula ka d'a kan a faamuna i bɛ fɛ ka min fɔ wa u y'a dɔn fɛnɛ k'u ye kojugu kɛ
nin banna ka ban tɛ baasi ye ɛɛ kibaruya jumɛn bɛ yen bon kibaruya tɛ yen aa zɛdu ne yɛrɛ ma foyi faamu e ka kow la sisan wa e depuis e yɛrɛ ye ne denmuso yɛrɛ furu i tɛ se ne fɛ yen nɔ bilen wa o ye tiɲɛ yɛrɛ de ye ka d'a kan f'i k'a dɔn k'a fɔ teriya ka kɔrɔ ni buran yɛrɛ i hakili to yɔrɔ ninnu na dɛ i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ nin tɛ baasi ye i b'a dɔn saamɛ de bɛ to k'an minɛ tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la buranya ni teriya danfaraba de b'u cɛ n'i hakili jiginna ko n teri ye i b'a fɔ ko n ka dɔ fɔ i ma nka n'i hakili jiginna ko o ye buran ye i b'a fɔ ko n ka maloya e ma quoi

Batoma n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna maa ni i yera cogo min na i bɛ minɛ n'o de ye i y'a faamu ne yɛrɛ de y'a ye manamana ko ninnu filɛ nafa foyi t'a la
a kɔni diyara ne ye k'a f'i ɲɛna bi n bɛ fɛ k'i ka ko kɛ sɛbɛ ye ka ne ka ko kɛ sɛbɛ ye o kuma in diyara n ye trop balawu
N'a ma parce que muso muso tɛ kɛ fosi ye furu kɔ baasi foyi t'a la ni ne fila ka hɛrɛ b'a la hmm. ala k'a latigɛ
tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ batoma n bɛna kuma dɔ f'i ye bi fɛnɛ mhm. bamananw b'a fɔ ko bolonkɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta
n nan'a ye k'a fɔ batoma i ye den min i ye den maralen i bɔra du maralen fana kɔnɔ i ka mara ɲɛna diɲɛ ko kuntan tɛ yen ni ne ma min ta ka lase e batoma ma mais i ma sɔn a si ma i y'a yira ne la nafolo tɛ sanu tɛ mobili tɛ wari tɛ foyi tɛ e b'i ka hɔrɔnya n'i ka danbe de dɔn o kosɔn ne fana y'a ye n fɔ n y'a fɔ i terimuso de ɲɛna fɔlɔ pitu n ko il est temps que n k'a fɔ i ɲɛna k'i lasigi k'a f'i ɲɛna n bɛna ko kɛ sɛbɛ ye n'o tɛ k'i ma baasi ye.
don na su fɛ an denmuso taara ne lawuli k'ale kɔnɔ bɛ k'a dimi Ne kɔni ma sɔn ka fura d'a ma dɛ parce que ne t'a dɔn kɔnɔdimi wɛrɛ de don o de ye ne sekun ye ah, i ta ye jo ye awɔ kɔnɔdimi de b'a la gange kɔnɔdimi n ma sɔn k'a furakɛ dɛ yɔrɔ npogotiginin ka kɔnɔdimi filɛ n'i y'a furakɛ k'a to an kan yan nɔ a kana na n bolo bɔ n da kɔrɔ o ye tiɲɛ o de kama n m'a furakɛ nka fura bɛ n bolo so kɔnɔ yan n'i bɛ taa n b'o d'i ma walayi daga wuli a kɛra fama ye koyi a bɛ kɛ cogo di kow ka ca ka mɔgɔw bila tan walayi i cɛ ka ko tɛ wa ale tɛ sɔn bɔli ma ninnu ka ko bɛ ban wa walayi ka mɔgɔ bila yen to i ko so kɔnɔ pari la

Hmm. Nin de don wa? Awɔ. Mun kɛra? Ayi foyi ma kɛ. E n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn de wa? Ayi an tɛ ɲɔgɔn dɔn. An tɛ ɲɔgɔn dɔn. Mɔgɔ sɛbɛ ɲɛ kɔni b'a kun. Ɔhɔn, mɔgɔ ɲɛnama dɔ de bɛ yen dɛ. N'an ka hɛrɛ b'a la, Ala k'a latigɛ. Mais i yɛrɛ bɛ ba ko dɔn.